Go raibh míle maith agat. Tagaimse leatsa. Is dóigh liom gur ó sna UFOs a thagann na filí mar caithfeá a bheith as do mheabhair bheith i do file. Cad ina thaobh a bheith i do fhile? Sin ceist atá an-dheacair le freagairt mar níl bun ná barr leis. Níl airgead ann, níl luach saothair ann, níl tacaíocht ann. Ach ní hin é ina thaobh go ndeinimíd é. Deinimíd é toisc go bhfuil paisean againn don bhfocal agus deinimíd é go bhfuil scéalta le roinnt againn i bhfoirm na filíochta. Tógadh mise i dtigh i gCorca Dhuibhne go raibh an-chuid. scéalta á roinnt agus amhráin á roinnt you know an t-am ar fad, m'athair, múinteoir ab ea, reacaire cainteoir ab ea, file ab ea, ach ní ghlaoigh sé file air féin just scrígh sé d'you know ní dhein sé rud mór mar gheall air ach bhí sé go hiontach ag scríbhneoireacht agus mo mháthair ansan b'fhéidir níos mó Béarla aici sin, mo mháthair críonna sa tigh, scéalta, scéalta, scéalta agus amhráin ó dhubh go dubh agus is cuimhin liom nuair a bhíos sa cúigiú rang, Thug Daid A Treasury of English Poetry dom agus sin é an chéad uair riamh a chonac filíocht i gceart agus ní thuigeas go bhféadfá filíocht a scríobh as Gaelainn, ní thuigeas in aon chor go bhféadfá filíocht a scríobh as Gaelainn ach an rud a chonac ná Hopkins agus Dryden agus Eliot agus Milton agus Wordsworth agus Shakespeare agus Donne agus bhíos meallta. Bhíos i rang a cúig, bhíos b'fhéidir deich, haon bhliain déag d'aois agus is ansan a thosnaíos ag scríobh na saghas códanna beaga dom fhéinig ná cífeadh aon duine. So bhí sé istigh ionam, bhí an instealladh faighte agam ana-óg ar fad. Fast forward ansan go dtí cúig bliana déag, bhíos sa chúigiú bliain agus cailleadh m'athair agus chailleas Dia agus chailleas mo chreideamh ins an saol, Agus dúrt liom fhéinig go ndéanfainn gaisce le mo shaol. Agus dúrt go ndéanfainn chúig rud sula mbeinn fiche cúig. Margaíocht agus PR, teilifís, raidió, scannánaíocht agus mo chomhlacht scannán féin a bheith agam. Now, drochphlean a bhí ansan. Mar nuair a tháinig sé go dtí fiche sé bhí crash and burn millteach agam. Crash agus burn millteach. Dheineas na rudaí san, bhunaíos comhlacht scannánaíochta, dheineas fiche scannán faisnéise, dheineas scannán mar gheall ar UFOs ag teacht go dtí Baile na nGall, ach an rud a bhí i gceist i ndáiríre ná fear a bhí ag caitheamh plátaí in airde san aer agus ag tógaint pictiúr dóibh le Instamatic Camera agus ag rá Féach tá UFO i mBaile na nGall! So d'éirigh go maith leis sna tíortha san Ioruaig agus sa tSualainn agus sa Danmhairg aisteach go leor agus taispeáineadh cúig huaire ar TG4 agus píosa craic a bhí ann i ndáiríre ach bhí bhí rud éigin ann ach an t-am ar fad bhí rud éigin in easnamh orm bhí táim dépholach so caithim bainistiú a dhéanamh ar mo mheoin téann sé suas agus téann sé síos. agus an t-aon guide-track atá agam in mo shaol ná scríbhneoireacht. Agus nuair a rugadh mo mhac, nuair a bhíos naoi mbliana fichead d'aois, dúrt liom fhéinig, uimhir a haon, cén áit go dteastaigh uaim maireachtaint? Corca Dhuibhne. Ní theastaigh uaim a bheith i gcathair. Uimhir a dó, bíodh an diabhal aige RTÉ agus an Irish Times agus na comhlachtaí scannánaíochta agus TG4 agus iad sin ar fad, ní theastaíonn uaim aon bhaint a bheith agam leo, teastaíonn uaim dul ag scríobh. Agus d'ardaigh an bhé. D'ardaigh an bhé leis an breith i slí ná féadfainn a thuiscint. Thosnaíos ag scríobh dánta an trodaí agus is alter ego í an trodaí a dheineann rudaí ná féidir liomsa a dhéanamh ach deinim, a deireann rudaí ná ceart dom a rá ach deirim agus so rugadh Jack i 1999 agus táim ag scríobh ó shin Tá an naoú leabhar ag teacht amach i gceann cúpla mí, Fé Geasa, Spellbound, agus tá an leabhar san, seacht mbliana oibre sa leabhar áirithe san. Dhiúltaigh seacht gcinn de fhoilsitheoirí é. Agus leanas ar aghaidh agus leanas ar aghaidh. Caitheann tú bheith tufáilte a bheith i do scríbhneoir. Cuireann tú rudaí isteach go dtí irisí agus deireann siad, Ó ní maith liom an dán sin. Agus cuireann tú iris isteach, an dán céanna isteach go dtí iris eile. agus deireann siad gurb é an rud is iontaí dá bhfaca siad riamh é. So níl aon chothromaíocht ann. Tá ceist tacaíochta airgid ón Stát. Má théann tú le ealaíon tánn tú ar an dól agus tánn tú ag brath ar airgead ón gComhairle Ealaíon nó Ealaín na Gaeltachta agus táim an-bhaoch go bhfuil tacaíocht an-mhaith faighte agam ón gComhairle Ealaíon agus ó Ealaín na Gaeltachta. Tá sé go hiontach, téann sé ó thionscnamh go tionscnamh but caithim mo shaol ar fad ag líonadh isteach foirmeacha. Inis scéal do shaol i dtríocha cúig focal, inis scéal do leabhar i céad is a caoga focal. Ní féidir é a dhéanamh, caitheann tú an leabhar a scríobh sara mbíonn an foirm iarratais scríte agat, níl bun ná barr leis. Ach caithim an-chuid de mo chuid ama ag déanamh rudaí mar sin. Caithim an-chuid de mo chuid ama ag stánadh amach ar ndóigh. Caithim an-chuid de mo chuid ama a' machnamh agus a' léamh agus a' gúrán agus a' seinnt an pianó agus a' seinnt an fheadóig agus a' siúl timpeall Baile na nGall agus na failltreacha agus bím a' cuimhneamh an t-am ar fad. Bíonn mo leabhar nótaí i mo phóca agam agus aon áit, aon uair, aon am. Tiocfaidh dán. Tá sé an-phourtable bheith i do fhile, is féidir leat oibriú in aon áit in aon chor. N'fheadar canathaobh go ndeinim é, deinim é toisc go gcneasaíonn sé mo mheoin, deinim é toisc go gcneasaíonn sé an codarsnacht idir an thuas agus an thíos a bhaineann le bipolar. Deirim féin agus deireann mo dhochtúir, is duine cruthaitheach tú. Ní theastaíonn uainn lipéad a chur ort, is duine cruthaitheach tú agus tánn tú thuas seal thíos seal, tagann sé amach sa scríbhneoireacht agus deireann daoine eile you know tá máchail intinne ort, tánn tú dépholach. Ní mbailim leis sin, ní thagaim leis sin, tá aithne agam ar mhórán daoine atá dépholach agus tá siad. thar barr, cliste, ábalta, cruthaitheach agus an rud is mó go dteastódh uaim a thabharfainn amach as an chaint seo ná go gcaitheann tú bainistíú agus a thabhairt aire a thabhairt duit fhéinig mar ealaíontóir mar níl mórán daoine chun tacú leat. Tá sé uaigneach, tá sé lán. Tá sé deacair a bheith ag réiteach leis an saol ar bheagán pinginí ach ardaíonn sé an croí, an meon agus an meanman. Tá an saol so an-ghairid, an-ghairid ar fad. Níl ach shot amháin againn agus teastaíonn uaimse go mbeadh na dánta fágtha dos na céadta bliain i mo dhiaidh, do mo mhac, d'aon duine eile go bhfuil suim acu fáil amach cad tá istigh ins an cheann so.